Maazị Ifeanyi o igbo bụ igbo mma mma nụ eji m n'aka na izuụka gara aga wetara unu ihe ọma taata bụ ụbọchị mọnde bụrụ ahịa nkwọ bụrụkwa mkpụrụ abalị ise n'ime ọnwa nọvemba n'afọ puku abụọ na iri na asatọ ọka akọ ọ ka bụkwa m maazị Ifeanyi Nwosu ndị kpọrọ onwe ha ndị nnọchiteanya ndị igbo ya bụ igbo leaders ejikọtago aka wee gaa hụ onye na-achị obodo a bụ prezident mama mmadụ bugharịwa gbasara inye ya nkwado na ha ga-akwụ ya n'azụ wee banye n'ọkwa ọchịchị n'afọ na-abịa abịa dịka prezidenti obodo a bụ Naijiria mmadụ ndị gara ije a gụnyere Chief Sir Emeka Ọfọ Sinetọ Ken Nnamani nakwa onyeisi ndị South East Amalgamated Market Traders Association mana ozugbo nje ha gasịrị nya bụ ije wee wuchie o wee gbasaa na soshal midia dị iche iche ndị mmadụ wee gaa n'iru wee na-ajụ sị ndị a na onye kpakọrịtara wee sị na ha ga-aga nọchite anya ndị Igbo wee na-ekwu na ha bụ Igbo leaders ọ bụrụ na ha bụ Igbo leaders ebee ka ha gabara mgbe a na-eti na-akpọ gbasara ihe ọchịchị prezidenti Bugharịwa na-eme ndị Igbo n'obodo a bụ Naijiria mana ka o si wee gbatakwuru o nweghị onye a ga-asị nya ekwuna uche ya kama dịka ha na-ekwu na ha bụ Igbo leaders ha gbakwa mbọ kwechiri ma o nwee ihe dapụtara nke ga-eme na ndị na-anọchite anya ndị Igbo ga-ekwuru ha ọnụ ha ọnwụ ewerela ofu nwa late Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu onye a na-ekwu maka ya nabara mmụọ ka ọnwa nọvemba gbara mkpụrụ abalị abụọ n'ime afọ a anyị nọ n'ime ya onye a na-ekwu maka ya bụ chief barista Debe Sylvester Odumegwu Ojukwu ọ bụ ezigbote ihe mwute ka nya bụ ozi gbapụtara site n'ezinụlọ ndị be Odumegwu Ojukwu n'ime izuụka gara aga na nya bụ Debe abụrụgo onye nabara mmụọ ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu nọ na mwute kemgbe eji wee nweta nya bụ ozi ma gaa n'iru wee na-ezigara nya bụ ndị ezinụlọ ndị be Ojukwu ozi wee na-asị ha ha kara obi n'ihi na ụwa ebighị n'akwa aka akparala otu onye isi nchụaja nke ụlọ ụka Holy Ghost Evangelical Ministry nke eji Tuesday Tuesday Church wee mara na Abule Ado Lagos e mere ka anyị mata na ndị uwe ojii nakwa ndị EFCC wuchiri na nya bụ ụlọ ụka wee were nya bụ onye isi nchụaja onye nke aha ya bụ prọfet Cletus Chukwunwuba Ilongwu ma bụrụ onye nke eji obe ọkụ wee mara e mere ka anyị mata na nya bụ ndị isi ụlọ ụka maọbụ nya bụ onye isi ụlọ ụka na-eme ndị mmadụ chandum dịka akụkọ si wee kọọ e mere ka a mata na ozugbo nje ya bụ ndị uwe ojii wuchiri na nya bụ ụlọ ụka ọbụna ndị agbata obi jikọtara wee kụkpọsịa ọtụtụ ihe ma mee ngagharị iwe na nya bụ ụlọ ụka dịka ị na-ahụ n'onyonyo ndị Academic Staff Union of Universities ya bụ ASUU n'aha mkpirisi amalitego abụbụ ọrụ ya bụ strike n'olu bekee ya bụ abụbụ ọrụ bụ nke ha kwekọrịtara ozugbo nje ndị isi ha wetara ya bụ mkparịta ụka nke e nwere na Federal University of Technology Akure Ondo steeti ya bụ abụbụ ọrụ bụ ihe gbasara otu gọọmenti naijiria si wee leghara anya n'ihe gbasara agụmakwụkwọ n'otu aka ahụ ka ndị nke na-ahụ ihe gbasara ọrụ n'ala anyị bụ naijiria bụ Nigerian Labour Congress gara n'iru wee kwuo na ha ga-amalitekwa ịgakwa abụbụ ọrụ nke ha ihe ha nekwasara anya wee na-ekwu na ha ga-aga nya bụ abụbụ ọrụ bụ nke a na-ekwu ihe gbasara iwerite aka na ya bụ minimum wage nke a na-atụ anya na a ga-ebido kwụba ha puku iri atọ ya bụ 30,000 naira ka o si wee gbata kwụrụ a na-ayọ gọọmenti naijiria na ọ bụrụkwa na enekwasaghị anya n'ihe gbasara ige ntị na ihe a ndị nlc na-ekwu na ya bụ abụbụ ọrụ ga-eputukwa imi ma putu anya ndị n'ọchị ndị n'akwa n'ala anyị bụ naijiria kemgbe ngwụcha izuụka gara aga ọ bụ gịnị kpatara ya bụ ndị n'ọchị ndị n'akwa ọ bụ ozugbo nje onye isi ala na-achị obodo anyị bụ naijiria bụ Buhari wa gara n'iru wee wepụta nnọọ asambodo WAEC ya ọtụtụ ndị mmadụ wee gaa wepụtazi onyonyo ya bụ onyokomita pụrụ iche wee na-enyocha nya bụ ihe na Buhari wa ọ dị afọ one dị etu a wee lele nya bụ ule ka ọ dị afọ ole dị etu a ndị mmadụ ka na-enyocha wee na-ajụ ka a mara ma nya bụ ihe ma ọ bụ adịgboroja ka o nwere ebe nya bụ mmiri si wee baa na gịnị si wee baa n'opi ụgbọgụrụ o nweghịkwa ihe m kwuru kama na amaghịkwa m ka a ga-esi wee na-enyozi asambodo onye isi ala anyị bụ naijiria kama na ya bụ ọ ma akwa asa arụ ya ga-eme gịnị ọ ga-amarịrị onwe ya a sị na ụbọchị niile bụ ụbọchị onye ori mana otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ kpatakwam kpatakwam kpatakwam na-abụkwa ori ji dịka ndị Nnewi si ekwu nwaokorobịa ị na-ahụ n'onyonyo bụ onye nke aka kpara dịka ezeke udene uwe n'afọ ekwu mmụọ chibere ya ọzọ anyị nụrụ na ya bụ nwaokorobịa na ya bụ eberebe gburu n'ofu obodo n'ala Igbo mana anyị agaghị akpọpụta aha ya n'ihi otu ihe ọ gịnị mere na ya bụ ebe ya bụ nwaokorobịa gara ịga zuo ori diesel na ụgbọala mmadụ kwụbara mana ọ maghị na onye nwe ya bụ diesel na ya bụ nwoke karịrị okwu o kotara na o nwere ọdaechi o tinyere na ya bụ ụgbọala ya eleghị anya na o tego e ji wee na-eme ya ihe o wee mee otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ bụ nke na ọ manyeziri aka ka ọ gaa mee otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ dịka o si emebu na mbụ aka ya wee tọọ na ya bụ tank nwoke nwe ya bụ ụgbọ apụtago wee na-achị ya ọchị wee kwuo na a ga-eme mgbakwa na mgbanwe dị iche iche tupu aka ya ha apụta mana ọ bụrụ na ọ gaghị etu a na aka ya ga-adị ebe ahụ o mee gịnị o buru ụgbọala ya wee gaba ebe ọ na-aga ndị mmadụ wee gaa n'iru wee na-ajụ sị ọ bụrụ na sayensị dị etu a maọbụ teknọlọji dị etu a ka na-arụ ọrụ n'ala Igbo ọ gaghị aka mma na ewebatara ya n'ala anyị bụ naijiria tinye n'ihe dịka n'ụlọ gọọmenti dị iche iche onye gaa ka ọ naa aka azụ nwanne i tinye aka aka ga-eme gịnị aka ga-atọ ị bụrụkwanụ prezidenti ma ọ bụrụ gọvanọ ma ọ bụrụ onye minista ọbụla i tinyere anụ aka ka i mee ihe ọjọọ nwanne aka ga-atọ ebe ahụ anyị hụrụ n'izuụka one ma one gara aga gbasara gọvanọ kano steeti onye nke a na-ebunye dollars ọ na-afọnye n'akpa nwanne ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a dị n'ọfịs dị iche iche n'ala anyị bụ naijiria ọbụna gọvanọ ahụ ozugbo ndị ọ na-etinye ya bụ aka nwanne aka gọvanọ nwekwara ike ịtọda ya bụ ebe n'ebe a ka anyị ga-eweta nke ụbọchị nke taata n'isi njedebe em dịka anyị na-aga n'iru anyị ji ohere a wee na-ekene ndị igbo bụ ndị nke na-akwado anyị n'ụwa gbaa gburugburu ma na-arịọzi ụnụ hmm. o nwere ihe anyị na-akwado nke anyị kpọrọ Free Igbo Academy anyị chọrọ ịgbasa n'ụwa niile mana mụ onwe m maazị Ifeanyi Nwosu agaghị eme ya naanị m ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịkwado anyị anyị chọrọ iziga ndị nkụzi ga na-akụzi igbo n'obodo niile dị n'ala anyị bụ naijiria bụ ebe ndị igbo nọ iji wee hụ na anyị agaghị ekwenata ka asụsụ igbo nwụọ n'obodo a bụ naijiria ọ bụrụ na anyị mebe ya mebe mesịa mgbe na-eteghị aka anyị ga-amatịpụkwa aka matịpụ ụkwụ ziga ndị nkụzi dị iche iche n'obodo dị iche iche na mba ụwa ịhụ na asụsụ Igbo alaghị i nwee mmasị ịkwado ya bụ atụmatụ kpọtụrụ anyị n'akara dịka ị na-ahụ n'onyonyo na nchịkọta ọ bụrụ na ị nwere ihe ị chọrọ ka anyị gbasaara gị ya bụ advertisement dịka anyị na-ezipụ ozi o doro gị anya ozi ọbụla anyị bụ anwụrụ ọkụ zipụrụ na ọ na-eruri enigwe aka anyị wee na-asị i nwee mmasị ka anyị na-emere gị advertisement kpọtụrụ ndị ụlọ ọrụ anyị ozugbo anyị na-ezipụ ozi ụwa niile ana-enweta ọ bụrụkwa na ị nwere mmemme ị na-akwado ị chọrọ ka anyị bịa kọvaara gị ya bụ nke ndị bekee na-akpọ video coverage ị ga mee ka ihe niile a na-eme ebe a ka a chịkọta ya ọnụ ị mara ihe m na-ekwu e ya bụ video coverage n'ụzọ pụrụ iche na nke ndị ọgbara ọhụụ anyị nwere ma drone camera nwee camera dị iche iche ga-abụ e sebe ife sebe ya sesịa edito ya nọrọ ebe ahụ na-ezipụ highlights ndị mmadụ ana-afụ otu mmemme gị si aga n'ebe a ka anyị ga-eweta nke ụbọchị nke taata n'isi njedebe cheta na aka m bụ nwanne ụnụ maazị Ifeanyi Nwosu unu anwụchula Maazị Ifeanyi o